mali kanko sɔsɔli a bɛ mali biro damadamani de kɔnɔ quoi nuru biro damadamani kosɛbɛ bon mɔgɔ minnu bɛ k'a sɔsɔ la quasi totalité u tɛ putɛrɛ de dɔn kanko la simplice k'u tɛ putɛrɛ dɔn tulo b'i la dɛ karamɔgɔ u bɛ na dɛ taa kidali sugu bɛ jɔ kan min na ɲinini k'a la quoi e bɛ k'a faamu k'a dɔn ko nin kan in de fanga ka bon maliden fanba bolo dalafɔli sira fɛ ka tɛmɛ kan tɔw la taa an ka suguba la i bɛ kɛ o seere ye bɔ bɔlɔn kɔnɔ taa wari ɲini yɔrɔw la i bɛ kɛ o seere ye mali ba i ka mali lamini jamanaw ta i bɛ kɛ o seere ye kan min bɛ wele ko bamanankan an bolo bobo julaso u b'o de wele ko eh, julakan Côte d'Ivoire u b'o de wele fana ko julakan n'i taara Gambie u b'a fɔ de ma ko mandenko n'i taara eh, eh, chose eh, eh, eh, Guinée u b'a fɔ a ma ko maninkakan ani ka don hali an ka Kayi mara ninnu na fo kita fan fɛ e bɛ ka kuma faamu wa dialecte naani de don kan bolo kelen kelen kan bolo eh, naani de don a bɛ fɔ nin kan bolo de ma ko dialecte mais ka sɔrɔ kan ba kelen de don o kan ba in de bɛ wele ko nko n'i ko nko dɔrɔn i kan bɛ bamanankan de ma en même temps i kan bɛ julakan de ma en même temps i kan bɛ mandenko de ma en même temps i kan bɛ maninkakan de ma e bɛ ka kuma faamu wa donc an bolo yan kan min bɛ wele ko bamanankan maliden bɛɛ a seere ye k'a fɔ ko kan in de fɔbaga ka ca ni kan tɔw ye bien n bɛ n bɛ o kuma ban pewu ɛɛ an ka ɛɛ nko karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu tagara nations unies na o y'a sɔrɔ kofi annan de tile don a waati kofi ale gana la i bɛ k'a faamu wa donc maintenant u taara nations unies la u taara ka taga ayiwa an ka kanko in ka a fɔ ko olu bɛ a lutte la walasa mali yɛrɛ kɔnɔ vraiment an ka kan dɔ ta dɔrɔn min ne a bɛ se ka fɔ quoi ka d'a kan k'u ɲɛ bɛ afrique de l'ouest mɔgɔ fanba bɛɛ k'a bɛɛ bɛ ka i exprimer ni français de ye quoi o ye an ka nko karamɔgɔ ye dɛ kofi annan jɛɲɔgɔnw ye min fɔ u ma k'u to nations unies siège kɔnɔ kuma lamɛn k'a fɔ ko bon ko u ka hakɛ to dɛ ko k'a kɛ i b'a fɔ ko golofin bɛ kɔ ka da kan an ka nko karamɔgɔ de ko k'an bɛ kɔ quoi i y'a ye ko diɲɛmɔgɔ bɛ k'a fɔ k'an bɛ kɔ ko effectivement k'an bɛ kɔ ko k'a sabu kɛ an ka kan ye cɛ ko k'a ye ko an ka nko karamɔgɔw ka hakɛ to k'an tɛ kɔ dɛ ko anw tɛ fɛn in na yɛrɛ de ka da kan i bɛ kɔ ko dɔ la n'a y'a sɔrɔ i bɛ i bɛ i bɛ course kɔnɔ. e b'a fɛ k'a fɔ ko a ko k'an t'a la de wa. e bɛ k'a faamu wa. a ko k'an t'a la de. nin ye nations unies kofi annan diɲɛko maɲɔgɔn de ka kuma ye golofinna maliyɛn denw ma. tuma min na an taara an ka kanko kuma la yen kuma bɛ ɲa yan donc ko sira datugulen tɛ golofin den si ɲɛ. Mm. ni i tagara n'i ka kan ye f'a ka sɔrɔ a sɛbɛnnen b'i ka sariya kɔnɔ mm. a ko k'a b'u ɲininka fɛn kelen na k'u ka carte d'identité k'a sɛbɛnnen bɛ ni écriture jumɛn ye a bɛ langue jumɛn na voilà ko anw yɛrɛ de ye anw yɛrɛ bɔ da la faso kɔnɔ sinon ko olu tɛ dɛ ko ni an taara n'an ka kan ye hali sini k'olu b'a ta mm. k'olu bɛ peuple de kama ni peuple min sɔnna mm-hmm. ko français ka k'a kumada ye mm-hmm. olu peuple de bɛ ka balo français la ye français bɛ ka olu fana joli de min ye mm. ka bɛn u yɛrɛ ka diɲɛ ma mm. hali n'a sɔrɔ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ an bannen don a ma Mm. mais i b'a ye politiquement mm. an jɛlen don n'a ye mm. n'an ma jɛ n'a ye faransi tɛ a kɛ o an b'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye komi a fɔra ko kandi bɛ kɛ n'o ye référendum ye le 18 juin n'o ye wasiwara don tan ni seeginnan ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ ka taa u soutenir ka oui voter quoi k'a fɔ ko awɔ an sɔnna ka da ka assise nationale de kɛnɛ kan malidenw bɛnna kanko in kan wa a sɛbɛnna autorité y'a ta kɛ bon k'a confirmer sisan u bɛ pepulu de bolo donc an bɛ sensibiliseli de kɛ k'a fɔ pepulu ye u ka taa voter ye u ka taga ka taa u baw bɔ bolo la k'u faw bɔ bolo la n'u baw ka kan tali ye n'u faw ka kan tali ye kuma bɛ ɲaya donc maintenant ni o kan in sugandira an bolo ka bɔ kuma kɔnɔ donc français bɛ jɔda min na bi k'a fɔ bɛɛ ye ko an de nalen don ka an sen da français kan ka an sen da anglais kan k'an sen da arabu kan kuma t'o ye nin de nin bɛ ka damatɛmɛ sisan de e bɛ k'a faamu wa ka k'i yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ka ban mɔgɔ wɛrɛ la quoi lɔnni de bɛ kan bɛɛ kɔnɔ quoi mais an ka kanw de bɛ kɛ priorité ye quoi laɲini ye nin de ye